igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị be anyị ndewonu nke onye chi ya zere eburu m ụkpa ekele bịa na mbọchị nke tata ndị be anyị awọ anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị agbọghọ na-eri ji kwa ụtụtụ ji ga-agwụ ụtụtụ atọgbọrọ nwata rie awọ ọ jụ anụ aha m bụ Emeka Chukwuma abịaghị m ịtụrụ unu ilu abịara m ịgwa ndị be anyị gbasara nkụzi ọdịbendị nkụzi ọdịbendị bụ nkụzi nke si n'aka nna nna anyị ha wee fere aka were ruo anyị aka nkụzi ọdịbendị igbo bụ nkụzi na-agwa ndị igbo gbasara omenala igbo gbasara omume dị iche iche nke anyị kwesịrị ịdị na-eme na nke anyị ekwesịghị ịdị na-eme ha niile bụ n'ilu igbo ka ọ kpọnyere isi ya mere m ji ekwu na onye mụta nwatakịrị ma ada igbo na okolo igbo bido sụwara ya asụsụ igbo maka na ihe ndị a m ga-agụsịsị na mbọchị nke tata nwatakịrị ejighị igbo azụ apụghị inweta ya bụ amamihe dị n'okwu ndị nna nna anyị ha nke mbụ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ndị nna nna anyị ha gwara nna mụtara anyị nna mụtara anyị gwa anyị anyị ga-agwakwasị ụmụaka anyị mere o ji abụ ebe ọbụla onye Igbo nọ ọ na-agbasi mbọ ike maka na ọ maara na ọ bụ naanị mgbe ọ lụọrụ ọrụ ka ọ ga-eji rie nri ohi abụghị omenala anyị nke abụọ bụ onye fee eze eze eruo ya aka nwaafọ igbo ọbụla ṅụjuru mmiri ala nne ya ahụ afọ na-ejiri nwayọọ lube isi n'ebe ọbụla ọ nọ na-eme ihe dị ka mmụta n'ebe ọ nọ n'okpuru mmadụ abụ ihe dị ka odibo o wetuo onwe ya ala ka ọ wee ghọta ihe ekwe na-akụ nwekwa ike ịbụ nna ukwu echi maka na ọ bụ ịbụrụ nwa odibo emecha bụrụ nna ukwu ọzọ dịka ibe ya bụ na ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ji ejiri gwọ abụ ọ bụrụ na ọnwụ egbughị ji ejiri chụọ aja na emecha ọ ga-epu ome nke a bụ nke ga-eme ka nwa afọ igbo kpuchie obi gbasibe mbọ ike mgbe ọ na-enwe nnwale dị iche iche na otuto ya o mee ya ọ gbadosie ụkwụ ike n'ala marụ na ọ bụrụ na ihe adịghị mma taata na ọ ga-adị mma echi ya bụ na o teka aka ọ dị njọ na ọ ga-emecha dị mma ọzọ bụ na ọkụkọ ga-abụ oke na-ebido n'eju nwatakịrị ewere nke a baa ya isi o bido n'oge welụrụ ụtụtụ were gbaba mbọ ilu ọzọkwa ndị nna nna anyị jikwa akụziere anyị ihe banyere nwatakịrị ịsọpụrụ okenye rubere ndị tọrọ ya isi bụ na nwata bulie nna ya elu ọgọdọ ayochie ya anya nwatakịrị amarụ mgbe ya na ndị karịrị ya na-emekọ ihe ka uche ya dị ya maka na ọ bụrụ na nwatakịrị na ndị okenye bido nwebe nsogbu ọ ga-egbu aka ihe ọzọ dịka ibe ya bụ na o nwere okwu ndị Igbo na-ekwu na ihe okenye nọrọ ala hụ na nwata rigo enu ọjị na ọ gaghị ahụ ya ya bụ mgbe mmadụ na-eto ihe dị iche iche ọ hụrụ amamihe ọ mụtagachara na ya ga-enyere ya aka na ndụ mana o nwere ilu kazi nke ahụ mma ugbu a ndị nna nna anyị kwukwazịrị ya na onye njenje ka onye isi awọ mma onye jepụ ejepụ ọ hụ ihe dị iche iche ọ hụbeghị na be ha maka na ọ bụ ihe onye ị hụrụ na amamihe ị mụtara na ya ga-egosi ụdị mmadụ ị ga-abụ ya na etu ị ga-esi wee na-eme ihe dị iche iche igbo bụ igbo mma mma nụ ana m arịọ unu na-arịọsi unu ike onye ọbụla kụziwere nwa ya asụsụ igbo maka na amamihe dị n'asụsụ igbo bara ụba o nweghị n'asụsụ ọzọ ị ga-enweta ya ilu ndị a m tụrụ ugbu a ị pụghị ịtụgharị ya n'asụsụ bekee ilu niile dị n'asụsụ bekee o nweghị nke ị ga-ewetara m ka m ghara ịtụgharị ya n'asụsụ igbo mana e nwere imirikiti ilu ilu dị n'ala igbo ị pụghị ịtụgharị n'asụsụ bekee bara ụba ekene m unu n'ụbọchị nke taa ana m arịọkwazi unu ka unu bịa sonye anyị binyere anyị aka pịa aka ebe ahụ e dere follow na-atụsa ozi anyị ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma ka anyị wee nwee ike imerụ na-aga n'ihi na onye a sịrị ya jisi ike ọ marụ na ihe ọ na-eme dị mma wee merụ na-aga ọ mụnwa bụ onye nkụzi ndị nkụzi ọ mụ na-akụziri na-agbaziri ndị maara akwụkwọ itu ọ mụnwa ji e jiri gwa abana ka e wee nwee ike ịsụ ya nri na ụfụrụ mara na afọ dị gị mma ndewonu